kɛlɛ yɔrɔ afiriki bɛ sɔgɔlen b'an na nin wagati la k'a bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na bi an wulila ka se guide lajo ma ko kura ka kɛɲɛ ni actualité minnu bɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔkan aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min k'a to a sigiyɔrɔ la ɲininkali belebeleba fila b'an bolo an b'a ɲini kanubagaw fɛ a ye video in partager kosɛbɛ kosɛbɛ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na an bɛna don thème kɔnɔna na thème belebeleba fila b'an bolo

maliyɛn den sɛbɛ ɲuman bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka foli ni tanuli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye ka bɛn n'u ka waati cogoya ye surtout mun bɛ video aimer n'u b'a partager n'u tɛ sɛgɛn ka ɲinɛ ka hakilina di hakilina di yɔrɔ la k'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ o tɛmɛnlen kɔfɛ ka foli ani tanuli ta k'a di aw yɛrɛ ma cap mali plus ani mali kura web tv aw mun wulila ka s'an ma bi ture ani musa jara Hmm. donc aw mun wulila ka se an ma wulada in na ka n'an ɲininka actualité ninnu na an ka foli ani tanuli bɛ aw ye aw ni ce aw ka cɛsiri n'aw ka wulili ka jɔ la mali ye hmm. masha allah ok guide an bɛ don ɲininkali kɔnɔ joona eh, an y'a ye k'a fɔ tile fila in na kɔni kibaruyaw kɔni cayalen don hmm. bɛɛ lajɛlen bɛ k'i hakilina d'a kan an fana wulila ka s'i ma i bɛ se k'i hakilina di cogo min na an b'a daminɛ min na o ye isa kawo jim ye isa kawo jim an b'a la ka bɔ ka monnaie ko kuma fɔ k'an bɛna n'an ka wari créer ale ko ko minnu b'a la ka bɔ ka wari création kuma fɔ k'u bɛ sugo la ani fɛnɛ ani alizeri cɛ a y'i da don o fɛnɛ na a ko ko a b'an ɲɛna ko alizeri ni faransi ye kelen wa an ye faransi gɛn ka taga ɔ alizeri tɛ komi o ɲɔgɔn na i bɛ se ka jumɛn fɔ eh, kawo jim a ka nin propos ninnu na d'abord n b'a daminɛ musa ne bolo bi tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ka kawo jim jaabi mhm. jamana in kɔnɔ mɔgɔ min b'a kɛ o ye ka valeur de don a la yɛrɛ tuma dɔw la quoi mhm. parce que kawo jim ne hakili la waati dɔ la ale tun y'a fɔ yɛrɛ k'a bɛ taa sugu la ne tun bɛ k'a ɲini sugu kɔnɔ de sisan mm. parce que ne bolo o de ɲɔgɔn tɛ parce que n'i ye ko kɛ k'a kɛ k'a kɛ n'a ma diya i la mm-hmm. aa ah, k'i k'i jigi da ala kan dɛ o ko ko n'i ye furu kɛ k'a kɛ k'a kɛ n'a ma diya i la i k'i jigi da ala kan furukɛbali kana fisaya i ye mm. n'i ye kanu kɛ k'a kɛ k'a kɛ n'a ma diya i la mm. i sen bɔ a la kanukɛbali kana fisaya n'i ye n'i ye politiki yɛrɛ kɛ k'a kɛ k'a kɛ n'a tɛ ka diya i la cɛ i sen bɔ a la mm. i dɔnnen don ni mun ye n'i bɛ sɔrɔ k'o la i ka pɛrɛgali ye taa sugu la o de ɲɔgɔn tɛ ne bolo o de ye tiɲɛ ye mm-hmm.

a ko mm. ko an bɛ ka mɔnɛko kuma mun fɔ mm-hmm. ko an bɛ sugo de la k'a tɛ se ka kɛ ko c'est pas possible c'est impossible mm-hmm. mais o yɛrɛ problème ye mun ye a y'a n'i ye kuma fɔ bɛɛ b'i lamɛn o sisan mm. i ka dalilu ye jumɛn ye i bɛ bɔ n'o de ye o tɛ wa ɔ kawu jim ye dalilu jumɛnw fɔ a la a ko mɔnɛ création mhm. k'a ko de ka ca k'a ko bɛ jate minɛ mhm. yala a bɛ ɲɛ wa a poids bɛ kɛ cogo di mhm. a bɛna eh, évaluer jumɛn na a bɛ sigi jumɛn kan a donna bɛ ko o bɛɛ lajɛlen ko o bɛɛ de bɛ kɛ mɔnɛ ko la an ko nin bɛɛ ye tiɲɛ ye c'est vrai mais mɔnɛ joli bɛ diɲɛ kɔnɔ olu dilanna cogo di o tuma olu dilanyɔrɔw datuguna mɔnɛ bɛ kɛ papiye min kan papiye banna mɔgɔ minnu bɛ yen pour que ka se expert minnu bɛ yen n'olu ka baara ye wariko yɛrɛ création baara ye o tuma o bɛɛ sara jamana minnu y'a dilan olu ye jamana ye donc anw ye togoda ye a bɛ estimer fɛn mun na o kɛra sanu ye o kɛra pɛtɔrɔli ye o kɛra fɛn o fɛn mun ye est ce que sanu t'an bolo wa uranium t'an bolo wa fɛn wɛrɛw t'an bolo mun bɛ se ka mɔnɛ garanti wa e e ko ko c'est impossible n'i ko fɛn min na ko c'est impossible o ye ou bien fɛn min tɛ se ka kɛ diɲɛ kɔnɔ o ye fɛn min tɛ yen a ma deli ka kɛ wa a bɛ fɔ o de ma ko c'est impossible a kɛ kɛcogo tɛ yen diɲɛ kɔnɔ n'i ko sisan jamanabaw la par exemple que n'i ko bon an ka bɔ nin mali diɲɛ planète in kan terre kan ka taa planète wɛrɛ kan ka taa vie yen ko c'est impossible i bɛ se k'o fɔ parce que i b'a fɔ ko mɔgɔ ma deli ka taa vie planète wɛrɛw la i b'a fɔ mɔgɔw bɛ ka vie yan cogo min na. mais mɔnɛ min bɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ yɛrɛ ale yɛrɛ t'a da dɔn kuwɛti ka mɔnɛ bɛ yen makan ta bɛ yen dolari bɛ yen nizeriya nayira bɛ yen n'i taara franc guinéen bɛ yen jamana bɛɛ caman de bɛ hali moritani u bɛɛ ka mɔnɛ b'u bolo jamana mun ka bon mali ye mali ka bon jamana mun ye jamana mun sɔrɔ ka ca ni mali ye mali sɔrɔ ka ca ni jamana mun ye jamana mun ka fisa mali ye mali ka fisa ni jamana mun ye nin bɛɛ lajɛlen ka mɔnɛ b'a bolo mais ko mali ko ko mais k'anw tɛ se k'an ta kɛ ko mm-hmm. parce que ko a ko ka ca mm. a tilala k'a fɔ kuma kelen kɔnɔ wa i ka kuma question poser ko. e y'a ye k'a fɔ ale ye politiki mɔgɔ de ye politiki mɔgɔ tɛ yan. a ko politiki mɔgɔ don.
ale jigi dalen b'a kan a bɛna se ka mali sama ka taa yɔrɔ jan. n'a ka politiki fɛɛrɛ ye mhm. ni anw y'ale ka nin propos ninnu mɛn a bɛ mɔgɔ jigi lamisɛn dɔɔni mais n y'o de f'i ye n ko n'i ye politiki kɛ n'a ma diya i la i ka taa sugu la parce que n ko i ma politiki ye fɛɛrɛ ye nin b'a jira k'a fɔ fɛɛrɛ yɛrɛ t'ale bolo mhm. parce que mhm. politiki mɔgɔ ka baara ye jumɛn ye o ye de fɛn mun ka gɛlɛn ani bɛɛ dɛsɛra mun na k'o kɛ jamana ye n'a ka ɲi jamana ma k'o de ɲini ka na n'a ye k'o de fɛn mun tun bɛ faamuya isa kawu jim in ka kuma la n'a tun y'a fɔ ni mɔgɔ tun bɛ hakili don yɔrɔ sɔrɔ la i b'a dɔn n'a tun sera ka bɔ n'a ye k'a fɔ ko monnaie créeli man ɲi an ma parce que k'a da kan nin bɛ yen nin bɛ yen nin bɛ yen nin bɛ yen n'o y'a sɔrɔ kumaw tun ye tiɲɛ ye k'o bɛ gala minɛ a man ɲi an ma parce que nin bɛ yen nin bɛ yen nin bɛ yen mais n'i ko k'a tɛ se ka kɛ e pourtant e ma bɔ n'a ye a ka ɲi an ma wa a man ɲi an ma o kɔrɔ k'a fɔ e tɛ fɛɛrɛ tɔntigi ye parce que fɛɛrɛ tɔntigi ka baara ye mun ye tɔw tɛ se mun na mun tɛ fɛɛrɛ tɔntigi ye mun tɛ fɛɛrɛ tigi ye olu bɛ dɛsɛ mun na olu b'u jigi da e de kan ko o labɛn k'o dilan ka na n'o ye. ko politiki tɔn mais n'i yɛrɛ ko déjà ko c'est impossible. Mm. donc o kɔrɔ ye k'a fɔ jamana ye n'i y'ale bila yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ taa ka bila fɛn o fɛn la non seulement a tɛna se ka baara kɛ baara fɛɛrɛ t'a bolo filanan ye mun ye fana n'a b'aw cɛla fana a bɛ aw lasiran baara ɲɛ hali n'a sɔrɔ a ka ɲi a b'aw lasiran ɲɛ parce que fɛn o fɛn mɔ n'a ka gɛlɛn ni mɔgɔ b'aw cɛla n'a b'a fɔ dɔrɔn ko nin tɛ se ka ɲɛ nin tɛ se ka kɛ hmm.
donc o tigi b'aw la décourager de o. Hmm. et puis isa kaw jim ko ko ko joli tɛ se ka kɛ mali la n'a kɛra o de la an tɛ ne bolo ka mɔgɔ baara ti kɛ n'a ka kuma ye quoi ale ko yan ko minusma an tɛ se k'a gɛn n'a ye minusma gɛn ale bɛ taa sugu la ɔ bon k'a ye kafara bɔ donc maintenant a bɛ fɛ ka taa yɛrɛ a bɛ fɛ ka mun de fɔ wariko la tuguni kafara bɔlen o ye ni ala cɛ ye o ɲɛnabɔra o mais ni anw adamadenw cɛ dun n'i ye kali kɔni i ni ala cɛ n'i ye kafara bɔ i ni ala cɛ jurumu banna mais i ye kali mun kɛ adamadenw ɲɛna kɔni o tigɛ